Eh, nna anyị ukwu ndewo ndewo nwanne m hmm. anyị bụ aha m bụ Chidi Ikenna Amobi anyị bụ ndị Igbo Amaka Productions ndị ejije na omenala Igbo na egwu Igbo egwu ọdịnala omenala Igbo na-anụ ọkụ n'obi anyị na-eme ya n'ịga site n'ịga ebe dị iche iche na-ajụ ndị Igbo ajụjụ ka a kọwatara anyị otu esi eme ọtụtụ ihe n'ala Igbo anyị na-emekwa n'ejije ka anyị gosi ndị mmadụ ka esi eme ihe site n'ejije ma n'egwu ọdịnala n'ụbọchị nke taata anyị na gị nọ n'ụbọchị nke taa anyị batara Oraukwu wee fụ gị ị gwara anyị aha gị mana maka ndị na-ege anyị ntị kịta biko gwatụna anyị aha gị ya na ebe anyị nọ n'ụbọchị nke taa daalụ rinne ndewo
onye ọma na-ege ntị ọ mụnwa bụ Chukwugọzie Ikechukwu Okoye Igbo Ikwele Chinyeleze n'Amaeze Oraukwu onye gị na ya na-ekwu taata ndewo ndewo Ikwele Chinyeleze chidi nwanne m anyị na-ekene gị maka na maka ịnabata anyị na be gị n'ụbọchị nke taata daalụ rinne ndewo ị sị na aha ọzọ gị bụ ikwele chinyere eze otu a ka ọ dị biko ọ nwere ntakịrị ihe ị ga-agwatụ anyị maka aha ọzọ gị a ekenekwa m gị ọzọ ndewo ọkwanụ chukwu na-enye eze otu a ka o si dị ọ chukwu na-akụ eze maka na ndị igbo si na aha azọ eze azọ ee ee afọ onye na-achọ ji ya n'ihi ya ndụ m doro anya na ọ Chineke ji aka ya wee na-etunye m ugo dị iche iche bụ nke o ji chọọ m mma n'ụwa ọ nya ka o ji lue na ọzọ e wee nesie anya o wee bụrụ na ọ chinyeleze bụ afa ga-enye chukwu otuto n'ife o mere na ndụ m ọ nya ka m ji wee na-aza ikwele chinyeleze ikwele dịka o si wee banye n'afa m bụ ofu ụzọ n'ime ọzọ dị iche iche a na-echi n'anị Oraukwu ị bịa n'Oraukwu anyị nwere ọzọ ọzala nwee ọzọ ikwele ikwele bụ nnukwu ọzọ n'ọzọ a na-echi n'Oraukwu ọ nya bụ ife bụ ikwele chinyeleze ọ ife ọ pụtara ndewo rinne daalụ hmm.
eh, biko um, ọ nwere ndị ga na-ajụ taata ma ichi ọzọ ma ọ dị mma ka ọ na ọ dịrọ mma kee ihe i nwere ike ịgwa ọhaneze na-ege ntị n'ụbọchị nke taa ọhaneze na-ege ntị ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo ekwena ka onye ọbụna duhie gị ichi ọzọ dịka nwa afọ Igbo bụ ofu ife dị mkpa na nwa Igbo ọbụna na-atụ egwu Chineke nwa Igbo ọbụna na-asọ ife ọjọọ oyi ga-emelili maka na ọzọ bụ ụzọ iji gosi na ị bụ nwa naanị nwa na-asọ ife ọjọọ oyi onye na-asọ ife ọjọọ oyi na onye na-atụ egwu Chineke ị gaa n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ Job mgbe Job jekatalụ gakata n'afụfụ ọ na-ata n'ụwa n'ebe amaokwu nke iri anọ ka Job meghere ọnụ wee na-ajụ Chineke wee sị ya ọ bụrụ na nyanwa bụ Job analụgo nwaanyị ajadu ife ya n'ike ma ọ bụ megide nwa mgbenye ma ọ bụ megide nwaanyị di ya nwụrụ anwụ ma ọ bụ nalụ mmadụ ana ya n'ike ma ọ bụ ọ bụrụ na ya anụgo akwa onye ife na-esili ike wee mechie ntị ya kpọchie obi ya ọ sị chineke nya enene ya anya nya azọpụtana ya nya enyelena ya aka mana ọ bụrụkwa na nya bụ job emeghị ihe ndị a chineke nya binikwa n'oche eze ya bịa kwuo ọnụ nya bụ job kedu ife ọ pụta job bụ onye nze n'obodo fa job bụ onye na-atụ egwu chineke job bụ onye na-asọ ife ọjọọ oyi o wee bụ na ọ gbajue wee dọlụ o wee kpee nya bụ ekpele chineke zalụ ya nya bụ ekpele maka na ọ na-asọ ife ọjọọ oyi n'ihi ya nwa afọ igbo ọbụna ekwena ka a ghọlịa ya ọzọ bụ ife dị mkpa n'anị Igbo ọzọ so n'ife melụ ndị Igbo ji wee nwee ike bie ndụ udo maka na onye ọzọ pụta sị gị ee ị ma na ọ ee onye ọzọ pụta sị gị otu a ka ọ dị ị ma na ọ otu a ka ọ dị nya ọzọ bụ ife dị mkpa na nwa afọ Igbo ọbụna tozuru etozu ga-echi ekene gị ndewo daalụ ikwelle chinyere eze chidi anyị ekene ekene gị ana m ekene unu eh, biko um, ọ ya ekwe nghọta na anị Igbo tata ụfọdụ ga na-asị na o nwere ọtụtụ ndị na-eme ajọ ihe gara chie ọzọ ee ọ kwesịrị ekwesị kee ihe i nwere ike ịgwa anyị maka ya bụ okwu n'anị Igbo tata nke bụ eziokwu onye ọbụna na-eme ife lụrụ alụ chiri ọzọ anyị ga-ejide ya maka na ọzọ ị fụrụ ọ bụrọkwanụ ka e wee mee mpako ọ bụrọkwanụ ka e wee gosi na e nwere akụ ọ bụ eziokwu na ọzọ abụrọ ọkụ agba ngadanya ọzọ abụrọ ife ụmụazị ọzọ abụrọ ife e ji kọbọ eme a na-akwado ya akwado a na-etolukwu ya etolu mana nke bụ eziokwu bụ na ị kpasịgodu ego wee pụta ị bụrụ ajọ mmadụ bụrụ onye na-enye nsị bụrụ onye na-akwa emo bụrụ onye na-ana mmadụ ife n'ike bụrụ onye na-ebi ndụ ụgha onye eziokwu adịrọ n'ọnụ onye na-ekpe ikpe ụgha imesie chie ọzọ wee saa ile dịka esi eme ya anị ga-ejide onye anwa i nee anya ife ọtụtụ ndị mmadụ otu esi anwụzi ọnwụ n'ụbọchị tata ka m gwa gị eziokwu ọtụtụ n'ime ha bụ anị ji ha mana onye ga-ekwu ọtụtụ ndị mmadụ na-anwụ n'ihi nsọ anị onye ọzọ ọbụla ji etinye aka n'ajọ ife ọ nsọ anị ka ọ bụ anị ga-ejide ya nya onye pụta afọ onye bụ ajọ mmadụ wee jee na-ekpuchi ya na-eme ka a ghara ịma ị na-eme ka a ghara ịma chineke kele gị ma anị ma ije ha na mmee omenanị dị n'ọzọ wee pụta ka na-ebi ndụ anwa anị ya etigbu onye anwa nya onye fụrụ ụdị mmadụ anwa nya ejene owutebe gị isi na enu na enu ịma na ihe dịkwa n'ihi ụwa bụ onye na isi ya onye ọbụla ma onwe ya na ndị ajọ mmadụ nwere ike ịbịa chie ọzọ onweghị mgbe ha ga-eji wee nọ ọ bịa ya eme ka ọ jụọ mmadụ obi oyi ịsị na a ya emezi ihe kwesịrị na ya eme maka ndị nna nna anyị ha debela ọzọ ma ihe ha ji wee debe ya otu ọzọ anwa so wee chekwakwa anị igbo ndị igbo wee bụrụ ndị na-atụ egwu chineke ndị eji ama atụ nya ọ bụghị na ọgbọ anyị a ka anyị abịa tụfuo ya ọzọ dị mkpa na onye ọbụla ga-echi ya daalụ ndewo eh, biko um, na-etufughị mgbe eziokwu na mba na-asụ n'onu n'onu um, na-etufughị oge gị ị ga-agwatụnwu anyị eh, usoro eh, Oraukwu obodo a bụ Oraukwu nke anyị nọ n'ime n'ụbọchị nke taata ị ga-agwatụnwu anyị otu esi echi ọzọ usoro esi echi ọzọ n'Oraukwu anyị nọ taa m ma egbube oge n'ihi na anyị enweghị oge mana ịbịa n'obodo anyị bụ Oraukwu enwere ka esi wee kewa otu ọzọ enwere nke ndị uhu anị nwee nke ndị enu anị nke ndị enu anị enwere ogbe ịnọ nọ na ya nwekwa ogbe ịnọ nọ na nke ndị Uhuani eji n'aka n'otu o si dị ndị ọbụla na-echi na mkpukpu nke fa abịazịa n'Oraukwu enwere ụzọ ọzọ naabọ ọzọ ọzala na ọzọ ikwele mana nke ọbụla ichili mere gị tozue dịka onye ọzọ n'ime ọzọ ọzala na ikwele a ị nwere ike ichili ndị uhu anị maọbụ ndị enu anị mana ọ bụ na ume gị eluhie mana ịbụ ezigbo mmadụ ịbịa tozue na ọ dị mkpa na ị ga-echi ọzọ ị nwere ike chizie ọzọ ụmụnna nke anwa bụ obele ọzọ mana ọzọ ka ọ ka bụ kama echighị ncha chie ọzọ ụmụnna Oraukwu ka nabatara ya a ga-akwanyere gị ugwu ichikwu ọzọ ụmụnna enwee ọchịchị lulu gị ị ga-achị ya ka m were ohere a wee metụ aka onye echighị ọzọ n'anị oraukwu aya eso n'ọchịchị obodo oraukwu onye ọbụla ga-eso n'ọchịchị obodo oraukwu ga-abụ onye chiri ọzọ o so n'ihe ọzọ ji wee dị mkpa ka m gawakwa n'iru ọ bụrụ na ọ dị gị n'obi na ị ga-echi ọzọ i jee kọsalụ ndị isi ọzọ ọ bụ ọzọ ụmụnna o ọ bụ ọzọ enu anị o ọ bụ ọzọ uhu anị o i jee kọsara ndị isi nke anwa na ọ dịkwa gị n'obi na ị ya echi ọzọ ha ewee kaalụ gị mgbe ị ya abịa fụ ndị isi ahụ onye isi bụ onye isi ahụ ị kọsara ewee kọọrụ ndị isi ndị ọzọ ụbọchị ahụ ebe ị ya ebu mmanya were ihe oriri anụ na ihe ndị ọzọ wee bịa ịfụ ha ị bịa fụsịa ha ị kọọrọ ha ncha niile ihe i bu n'obi ha wee gwa gị na ha anụgo wee kakwalụ gị ụbọchị ị ya abịa ọkịka a na-aka ha ka ọ dịrị ha nwee ike ịkazu ya ugboro ise ị ma na ndị igbo sị na anị adịghị mma bụ uru ndị nze nke bụ eziokwu bụ na ihe eji eme ihe niile a bụ ka e wee mgbe eji eme ihe ka eji enyocha ka a mara ụdị ndụ i biri mara ụdị onye ị bụ wee nyochakwa ezinụlọ gị na ntọ n'anị gị ka a mara na o kwesikwara ekwesi maka hapụsịkwalị ka o si wee dị kịta n'obodo anụnwa a na-akpọ naijiria ọ bụ eziokwu site n'iwu nke obodo naijiria na ndị dịka dịka dịgasị n'ala igbo anyị ma maka a bịa n'ala igbo enwegasịrị enwe ka o si wee dị mana iwu emego na onweghị onye ya akpọzị sị na onye a bụ nke a maọbụ na onye a bụ nke a mana obodo ọbụla ị batara a makwa onye bụ onye nke bụ eziokwu bụ na o nwelụ ndị ama etozu ichi ọzọ ị bịa na ana igbo ezigbo ana igbo site na omenala onye akwụkwụ aya echi ọzọ ị bịa n'ezigbo omenanị ana Igbo ndị na-akpa nsị aya echi ọzọ ọ bụrụ na e nee anya n'ezinụlọ unu ma na e nwelụ akụkọ doro anya onye ọbụla ma na a kpara nsị unu aya echi ọzọ a bịa n'ala Igbo ndị abụghị ezigbo nwa n'anị nwa afọ obodo aya echi ọzọ ndị bịara abịa ha aya echi ọzọ maka ị nwere ike ịbịa abịa a nabatakwalụ gị o ị nọdụzie mana a ma na ị bụrọ nwa afọ e nwere ụmụ ife ọ ga-abịa emesịa a mala na ị bụlụgo nwa afọ mgbe ahụ i chizie ọzọ ị mara na ee eh, ụmụ ụmụ gị na-abịazinụ ụkwụ awugo ha n'anị dịka ndị obodo anwa ị fụgo ụmụ ihe ọzọ ji wee dị mma i megide wee nwee ike mezue na obodo anabatago gị na ị bụ onye obodo a ewee chie gị ọzọ ihe o menụ bụrụ na ị bụlụgo nwa n'anị unu abụlụgo ndị obodo anwa mana ị nọrọ kịta o nwere ka ọ bụ n'obodo igbo ọ bụghị so na oraukwu n'igbo niile ị bịara abịa a nabatago gị i golugo anị o ị lụgo ụnọ o ị nwere ka ọ bụ na o nwe ndị i so eje nzukọ mana i megide emegide ya ị nwụọ ị pụwa i chighị ọzọ ụmụ gị na ka olu n'elu mgbe abụnaghị mgbe a ya agwa ha na ha bịara abịa ma o nwee ka ị ya esi wee mee ihe obodo kwuru mezuo ya obodo nabata gị chie gị ọzọ ị bụlụgo nwa n'anị ọzọ dị nnukwu mkpa ụbọsị anwa ee ị na-abịazi ọkịka anwa ndị isi ọzọ kaalụ gị ị bịazuo mgbe ha ya asị gị ngwa na ị bịazugo kedu mgbe ị chọrọ ichi ọzọ ị gwa fa e wee gwazia gị agba na nsa ife ị ga-eweta gasị dịka m si wee kwuo na mbụ ọzọ abụrọ ọkụ agba ngada anya enwere ike dịka ọzọ i si wee chọọ ichi si dị enwere nke ị ga-ebutesi ofu mba ji ofu mba ji nwee nke ị ga-ebute mba ji naabọ mba ji naabọ o si na ụdị ọzọ ị na-echi i butezuo ya i wee kebe ego dị na ya kebe mmanya dị na ya i megide ihe ndị a mesie mgbe a gbakọchasịrị ụbọsị anwa a kazịrị aka ọ bụrụ na o zue ọ mgbe anwa ka ị ga-ewetazi okpu e wee nye ya onye isi ọzọ onye isi ọzọ nke otu gị e wee gọzie nya bụ okpu ọ gọzisie ya i wee kwuo afa ọzọ ị chọrọ ka a na-akpọ gị dịka mụnwa kịta e mere ihe ndị a niile m na-ekwu wee lue mgbe o luru eh, ebe a nnọ kịta e wee jụọ kedu afa ọzọ a ga-akpọ m ọ mgbe anwa ka a kpọrọ Chinyere Eze ka a kpọsịrị nya bụ Chinyere Eze onye izizi onye mbụ m ma-ekene dịka onye ọzọ bụ onye isi ọzọ anwa n'Oraukwu dịka ndị ọzọ otu anyị si ekene anyị ga-ana ịtọ were azụ aka naa ịtọ anyị nazuo ịtọ anyị ewerezi ihu aka wee kene ka anyị na-ana ịtọ a ka anyị na-etu afa dịka ee eh, ama m na o nwere ike ọ bụ na i chirọ n'ọzọ ma ọ bụ na i chiri ọzọ m na-ana gị ịtọ m na-etu gị ka m were na afa gị bụ Nnanyelugo maka o nwere nwadiana m afa ya bụ Nnanyelugo anyị so na ụmụ ikorobịa ihe ọzọ na-asọ ezigbo ụsọ na Oraukwu mụ na ya fụ ha na o si na ụgbọ anị ya na-arịtu m na-arịtu na nke m o wenie mkpa ya ọ na-ejikarị mkpa ewenie m akupe m anyị anabịa m na-etu ya Nnanyelugo ọ na-etu Chinyere Eze Nnanyelugo Chinyere Eze Nnanyelugo Chinyere Eze anyị ewee kene anyị ewee kpaa nkata ndị ọzọ ọ na-adị ezigbo mma ugwu na-adị ya o nyekwara gị aka ịkwanyere onwe gị ugwu ị ya anọkata fụ m kịta ka m na-agagharị na-emegharị otu ụfọdụ ụmụ nwoke si emegharị na m na-achụ nwaanyị maka gịnị na m bụ onye ọzọ m memie ya na ọzọ dị nnukwu mma daalụ ndewo nna m ukwu ikwere Chinyere Eze Chidi anyị ekene gị anyị ekenekwa ndị Igbo amaka ee eh, biko n'etufughị mgbe ọ ya enwe okwu ntakịrị okwu ị ga-atụpụrụ ndị Igbo na-ege ntị gbasara ọzọ n'etufughị mgbe gị ee eh, ndị Igbo na-ege ntị ebe na ebe unu nọ na ma ị nọ n'ala Igbo ebe a ma ị nọ ugwu Awụsa ma ị nọ obodo oyibo ebe na ebe ị nọ na biko ọ bụ na ị bụ nwa afọ Igbo ekwena ka a ghọrịa gị omenala Igbo bụ omenala akwụkwọ nsọ Chineke jee gụwa iwu Mozis nyere ha ihe niile Mozis nyere n'iwu bụ otu ndị Igbo si ebi dị ka ndị Igbo ọtụtụ n'ime ha bụ ọbịbịa ndị ọcha bịara wee na-alafu anyị ewee na-agbanwesị ya mana otu o si wee dị n'akwụkwọ nsọ Chineke ka anyị si ebi ọ bụrụ na otu a ka ọ dị omenala Igbo bụ omenala eluigwe omenala Chineke a na-echi ọzọ na omenala Baịbụl Job chiri ọzọ Job unu na-ene anya Job bụ onye nze David bụ onye nze onye ọbụla jere Chineke ezigbo ozi bụ onye nze maka fa sala ile Moses sala ile Moses aya asị asị onye nze ka ọ bụ onye ọbụla na-ekwu eziokwu aha asị asị na-atụ ihe ọjọọ egwu na-asọ nsọ anị ihe bụ alụ ọ na-agba oye eme alụ onye mere alụ aha echi ọzọ onye chiri ọzọ mee alụ anapụ ya okpu okpu ya ka nso ghara ịna ya okwu tupu anyị achịkọta okpu mme a ndị mmadụ na-akọtọ ihe ọ na-egosikwanụ bụ na onye ọzọ ọbụla ma na ọbala dị mkpa na ọbala abụrụ ife a ga-ekwufu ọ ya ka anyị ji wee mee okpu ọzọ ọbụla okpu mme ọbala ejina ọbala gwuo egwu ọ ife okpu mme na-ekwu ị sịgbodo mmadụ asị ewee narị ya anị ya n'ike ị ma na ọchụ ka i gburu ọbala ka ị kwafuru okpu mme na-egosi na ọbala abụrụ ife a ga-eji gwuo egwu maka ndị na-egbu mmadụ ọ ife okpu mme ọzọ na-egosi ezigbo onye ọzọ jebe izu ọzọ uwe ọcha ka ha na-eyi iji gosi na ndụ ha dị ọcha onye igbo ekwela ka alafu gụ nwa afọ igbo gụ nwa ikorobịa nwa afọ igbo ị kpata ego ọ na-enye m ọṅụ ọtụtụ ụmụ anyị n'obodo oyibo nke kpata ego kịta ihe izizi na-adị ha mkpa ime ebe ya nata chie ọzọ ị kpata ego bịa dozie ebe nna gị ị lụa ezigbo ụnọ i chie ọzọ ọ ya adịkwala unu na mma dịka unu na-eme ka omenala Igbo wee dịbakwa maka na omenala Igbo ga-adịkwọ omenala Igbo ga-adị oyibo bịara abịa ọ ya ana mana omenala ya adị ekenekwa m unu ndewo o nwe okwu mbele agbamume ị ga-enye ndị maka productions Igbo amaka
ndị Igbo si asị onye jide ka o ji ọ ma na ife ọ na-eme dị mma ife m na-agwa unu Igbo amaka jidenụ ka unu ji anyị kwụ unu n'azụ anyị so unu agba mbọ a maka na onye tụfuo onye ọ bụ agbata obi atụfuo ya daalụnụ otu a ka o si dị daalụ nne daalụ ọha na eze unu anụgo n'otu o si wee gbaa wee zochaa ọ bụzi na ị chọrọ ichi ọzọ gaa kwadobe na ọ bụ ihe dị mma ka onye igbo ọbụla chie ọzọ anyị na-ekene gị nna anyị ukwu Ikwelle chinyere eze n'Ọraukwu daalụ nne daalụ sọ ịnụ mhm.